an ka layidu fɔlɔ dilan tuma na an ye layidu min ta k'a fɔ hali n'a kɛra an ni ye an n'a don a da pour que faso ka kunmabɔ an ye layidu min ta jamani ye ko ni tɔɔrɔ fɛn fɛn bɛ yen nɔ an bɛ sɔn a ma yaasa faso ka kunmabɔ yaasa jamani ka lafiya yaasa nɛɛma ka na jamani kɔnɔ an bɛɛ an bɛɛ an ka an ye layidu min ta awa an bɛ o layidu kan jɔn de ye ka jɔ maaya kɔrɔ an caman bɛ maaya kɔ hɔrɔnya hɔrɔnya hɔrɔnya in n'a fɔra ko anw k'a ta a tacogo yɛrɛ yɛrɛ la

Si un de vos camarades, vous prenait à parler votre langue maternelle, en l'occurrence le sénoufo, qui est ma langue maternelle, il vous dénonçait à l'instituteur, et pour vous humilier, on vous accroche un crâne d'âne. Oh, fɛn min bɛ anw kɔ bi o de ye ka anw bɔ golofinya mina kɔnɔ ka taa an bila arabuya mina kɔnɔ o tuma nin kelen nanzaraw ka mina an b'o fana kɔnɔ ala yecogo n'o ye sungu mari ye ko fɔ anw k'o ye olu ka yecogo la anw bɛ an bɛnba mɔlɔmaw de nɔ la bɛnba mɔlɔma minnu ka ɲɛnamaya yecogo u ka u k'an ma ko i mana jɔyɔrɔ sɔrɔ ɲɛnamaya in kɔnɔ cogo o cogo ko i k'a dɔn ko i bɛ yen wa mɔgɔ wɛrɛ bɛ yen ɔ n'i dun kɛla o kalama tuma o tuma ko i ka ɲuman kɛ ka ɲuman fɔ ka juguman to o la u b'an ka ko ninnu caman lagosi k'a kɛ setana ko dɛ yannɔ diinɛmɔgɔw fɛ fɛn fila de bɛ olu bolo ni o ye fɛn min faamuya u yɛrɛ bolo o ye koɲuman ye u b'o kɛ ala ta ye bɔn n'o ma fɛn min faamuya o yɛrɛ bolo o ye kojugu de ye o b'o kɛ setana ta ye bɔn olu kɛlen bɛ ka fɛnw tilan fila de ye ala ani setana bɔn o y'an ka boliko nu bila setana ko minɛn de kɔnɔ ah, aw ni min ka farafinna lafiɲɛ nin fɛn saba de don wali bɛrɛbɛrɛli wali ekɔli ani wali diinɛ minnu b'a kuma kɛ la diɲɛ baara fɔlɔ ye kuma de ye n'i ye kuma se sɔrɔ e bɛ fɛn bɛɛ se sɔrɔ n'i ma kuma se sɔrɔ e tɛ se foyi sɔrɔ hali minnu b'a fɔ ko an ka kuma dabila ka baara kɛ fili kuma don baara yɛrɛ fɔlɔ de ye kuma ye ni fɛn min ma ɲɛfɔ o baara tɛ kɛ ɔhɔ o la fɔ an ka kuma de o la kumakɛlaw hali bi a ye kuma a ye dɛmɛ don kumakɛlaw ma a ye dɛmɛ don o la kuma de ye soubassement fɔlɔ an ka kuma ni kuma ma kɛ fɛn tɛ ɲɛdɔn quoi o la hali bi danbaga ka se di kumakɛlaw ma

e bɛ fiɲɛ turukala min fɛ o de ye bi kɔnɔntɔn ani seegin murumuru seegin n'i y'i sɔgɔ o la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ bɛnba mɔlɔmaw emission kɔnɔ n'o o bɛ kɛ kɛndɛlon o kɛndɛlon n'o ye samedi o samedi k'a daminɛ tumaren tan ani seegin ka taa kundon tumaren tan ani kɔnɔntɔn n'o ye 18 heures 19 heures eh, baro in mɔgɔ fila baro don nka baro in labɛnbaga ka ca kɛrɛnkɛrɛnnenya na an ka senkolaw n'o ye an ka tɛkinisiyɛnw ye o de ye an karamɔgɔ dramani tankara ye an bɛ foli lase a ma ale de bolo bɛ nɛgɛ la ni aw tulo bɛ an na simali la n'o ye dirɛkiti ye o kɔfɛ an ka senkola minnu bɛ yen nɔ n'olu de bɛ an bila kafa kɔgɛ kan n'o ye eh, wuyankili kolokotoya ka kɛyɔrɔ ye walima eh, kameti media kan ɔ o de ye maze cɛmusi makun eh, ka taa se amosis fakoli dumuya ma ka taa se an kɔnɔgɛnbaga nama dumuya ma fo ka taa se sinɛfurudenw ma an ka foli bɛ u bɛɛ lajɛlen ye nin yɔrɔ in na o la an y'an se ko an ka kɛnɛ mɔlɔmaba in n'an ka kɛnɛ belebele in kɔnɔ n'o de ye bɛnbaw mɔlɔmaw geren ye aw tulo bɛ mɔgɔ min de la kumakan na sa o de ye setigi tiɲɛtigi keyita ye ɔ mɔgɔ min ni ale bɛ lasɛnɛ an fɛ yan nɔ kuma bɛɛ o de ye kolokoto imotɛpu ye ɔ yanni an ka don an ka walanda kɔnɔ an bɛ foli lase an ka sirabɔ jɔnnaw ma n'o de ye minnu ye nin baara in daminɛ ka sira bɔ anw denmisɛnninw ye o la an bɛ taasibila ani nɔnkɔnsɔn ani sunkun mari ni bɛnba sɔlɔmin matara k'a fɔ an ka ŋana sɛk anta jɔp ale min ko ko golofinw ka kuma ta u yɛrɛ ye k'u yɛrɛ lakale u ye min ye u bɛ min dɔn u yɛrɛ kan ani u ka gere kan ɔ n'ale ye o janjobaw kɛ nkalon belebele minnu kuntigɛlen don ka da golofinw na eh, dɔfɔ ta sira fɛ ani dugu sigicogo ta sira fɛ ani lɔnko ta sira fɛ ani diinɛ ta sira fɛ ɔ n'ale ni o dɔnnibagaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ o tako saba o tora ale ta la o la siga foyi t'a la sɔlɔmin jansanta don an bɛ danni mari deli k'a fɔ ko k'a fara sɔlɔmin jansantaw kan ɔ k'u ka don an fɛ an fɛ ko bɛɛ la ale sɛk anta jɔp min y'a yira k'a fɔ ko min tolen don golofindenw ma o de ye dɔnni ɲinini ye dakun bɛɛ la ka tila ka a labaara k'o de bɛ se ka anw lakana k'o de bɛ se k'a to an bɛ to bɛɛbagaya la n'o tɛ golofindenw min ɲɛsinnen don u ma o de ye k'u to dɔnbali dibi kɔnɔ dɔnni dɔnbaliya dibi kɔnɔ o dun bɛ taa se yɔrɔ min o ye banniso de ye k'an bɔ yen i n'a fɔ an kun tɛ yen o kana bali mɔgɔ si la mɔgɔ o mɔgɔ e tɛ fɛn dɔn diɲɛ kɔnɔ e ka kan ka bɔ yen de o ye diyagoya de ye kɛrɛnkɛrɛnnenya na n'i tɛ i yɛrɛ dɔn dɔnni fɔlɔ bɛ daminɛ o la ɔ i b'a ye ko golofindenw tɛ u yɛrɛ dɔn golofindenw kɛra mun de ye pilaki plaki jumɛn de don panneau publicité plaki ɲɔgɔnnaw donc euh, ni arabuw ka fɛn min publicité i bɛ anw de o de nɔrɔlen ye anw na ni tubabuw ka fɛn min publicité bɛ yen i b'o de nɔrɔlen ye anw na ni siniwaw ka fɛn min publicité bɛ yen i b'o de nɔrɔlen ye anw na nka anw kɔni kɛra plaki de ye nka anw tɛ fɛn ye min bɛ a yɛrɛ yira fiyewu o la fo golofindenw ka b'o la o de ye banni ye a kana kɛ mɔgɔw kɔnɔ ko banni de ye ko ka finman yɛrɛ tunu ka bɔ dugukolo kan ayi a tɛ taa se o ma nka o fana bɛ a la ɔ nka banni yɛrɛ yɛrɛ ye min ye i bɛ finman de jɔlen ye a tɔgɔ i b'a tɔgɔ ɲininka i tɛ finman tɔgɔ y'a la i bɛ arabu tɔgɔ de y'a la i b'a ɲininka a tɔgɔ la i bɛ tubabu tɔgɔ de y'a la walima yahudiya tɔgɔ walima sinuwa tɔgɔ ɔ o de ye banni ye kɔrɔ e tɛ yen e kɛra pilaki de ye ka se ka mɔgɔ tɔw mirindi tɔw kɔ jira ɔ o tɛ fɛn min b'o se mɔgɔ ma o ye binkanni kɔfɛ k'a ka dɔnniya sama ka bɔ i bolo n'o y'i ka culture ye o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ foli lase an karamɔgɔ dunbi fakoli ma ka foli lase siramusa dumuya ma ka foli lase an karamɔgɔ ba yɔrɔ ma nkɔnifɔlaw baba ka foli lase fo faransi an karamɔgɔ moribo an ka foli bɛ a ye gindo an ka foli bɛ a ye moribo gindo baba moribo gindo an ka foli bɛ a ye kosɛbɛ ka sabu kɛ a ka kɔmɔko walandaw ni a bɛ walanda minnu di an ma golofinya kɔnɔ o kɔfɛ sa an bɛ foli bolo tigɛbali an tɛ ɲinɛ min kɔ fiyewu fiyewu n'o de ye an ka goretigi ye n'o ye eh, isif toloba ka farafinna donso bɛɛ lajɛlen fo ale tɔgɔ la farafinna donso bɛɛ k'a bɛɛ fo ale tɔgɔ la ale min ye donsoya kalikanw dafa ale min ye a dɔn ko donsoya ye fɛn min ye ale min ye a dɔn ko ko jɔn tɛ kɛ foyi ye fo jugu sago kɔ ɔ k'a b'i jɔ ani donsodenw ko an tɛ don tubabuw ka jɔnya kɔnɔ ɔ ko mɔgɔ tɔw tɛ se ka min fana fɔ dɛ k'an tɛ don arabuw ka jɔnya kɔnɔ ale y'a fila bɛɛ fɔ yɔrɔ i bɛ mɔgɔ caman de ye yan ɔ ka tubabu jɔnya fɔ mais arabu jɔnya o min ye ko da anw kan foyi ma deli k'a d'an kan olu tɛ se k'o fɔ u tɛ se u tɛ se k'a fɔ ɔ arabu jɔnya ni tubabu jɔnya min kɛlen don ka coalition kɛ an kama ni mɔgɔ min bɛ i ka dɔfɔ farafinna dɔfɔ dɔn egypte eh, an ka kaman dɔfɔ dɔn ɔ i b'a dɔn k'a fɔ nin mɔgɔ ninnu ye coalition coalition baden de kɛ farafinna kama ɔ wa coalition kelen o de bɛ sen na ɔ an bɛ isif toloba fo ka donso bɛɛ lajɛlen fo eh, ka an ka jamana kantigi fo ka nantigiw bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ ko sunkun mari ka an n'u dɛmɛ ko bɛnba sɔlɔmiw ka don an n'u fɛ ko bɛɛ la o la an bɛ segin kumabon kɔnɔ an bɛ kuma di an karamɔgɔ kolokoto himotep ma i ka jama fo an ka sɔrɔ ka tɛmɛ ni an ka bi kumadaw ye kolokoto himotep i ni sɛnɛ kɛnɛ kɔnɔ an b'a karamɔgɔ banfɛlɛlɛ hmm. setigi tiɲɛtigi keyita hmm. an ka foli b'i ni lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen bɛɛ b'a mɛn o bɛɛ b'a mɛn eh, k'an karamɔgɔba fo an ka senko la n'o ye daraman tangara eh, k'an karamɔgɔ n'an ka senko la ɲɔgɔn sɔrɔ goma manse cɛmuso makɔnɔ k'a hmm, fo eh, k'an moses fakɔli fo k'an kɔnɔgɛnbagaw fo n'an ma dumiya an karamɔgɔ jakarija tarawele ma nɔgɔ an ka foli b'a ye bɛɛ b'a mɛn Ee o la an bɛ bi samedi le 2 juillet 2022. Unhun! N'o ye waa fila ni mugan ni fila. Unhun! Karifɔ tile fila an b'o de la Kɛndɛlon. Awɔ! O bɛ bɛn Kɛmɛti sanwalan. Unhun! San waa wɔɔrɔ kɛmɛ fila bi duuru ni seegin. Unhun! Ɔ a kalo tan ni filanan yɛrɛ n'o y'a kalo laban ye. Unhun! N'o ye Aramesu ye o tile tan ni kɔnɔntɔn an b'o la. Unhun! ee o la k'an ka cɛmɔgɔ fo bakari konatɛ k'an ka cellule de communication mɔgɔw fo makan tarawele jama fajigi tarawele ɛɛ k'olu ko lase an karamɔgɔ tɔ bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ b'a mɛn kuru malɔmaba min sigira émission yɛrɛ nafolali kama n'o ye bɛnma malɔma gɛrɛ kuru ye le chemin des ancêtres miiri dan o kuru kantigi malɔma n'o ye buwatu ture Espagne an ka foli b'an kɔrɔ ye ee o la karamɔgɔ Anhan. ɔ siga t'a la i b'a fɔ i y'a fɔ cogoya min na Ah. ee an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ an ka donso foli la Mhm. an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ an ka nantigiw foli la Mhm. ee an y'o de fɔ Mm. ee jamana jɔli tɛ senfa biribiri ye Awɔ. ɔ course de vitesse tɛ course de fond de don Mhm. wa bari ta tɛ denmisɛnnin kɛlɛ tɛ k'a fɔ n y'i bɔ k'i bin kɔ dɔn o tɛ anw ni jugu bɛ ɲɔgɔn na ɔ an bɛ fɛ ka kankeya min lawa yan ɔ n'o ye système ye kankeya de ye système ye ee olu tɛ sɛgɛn olu tɛ ɲina ayi o kuma kɔni t'a la ɔ olu ta tɛ dabila fana olu bɛ dɛsɛ de e bɛ se olu la walima olu bɛ se i la o de don o de kama n'u ma se i la cogoya dɔ la o b'a ɲini ka s'i den na n'u ma se o la o b'a ɲini ka s'o fana den na o la fo an k'a dɔn ne k'a fɔ mhm. i b'a fɔ i yɛrɛ b'a fɔ cogoya min na mhm. maaya in doni dɛ mhm. an fanba de tɛ s'a kɔrɔ anw bolo de mɔgɔ de ka kan k'a t'anw ye ɔ i b'a sɔrɔ ɔ an b'an jigi da ɲɛmɔgɔ de kan k'olu ka kan k'a ta an ye ɔ ka sɔrɔ ɲɛmɔgɔ fana jigi ye kɔmɔgɔ de bɔ ɲɛmɔgɔ bɛ kɔmɔgɔ de ka baara la ni président bɛ sigi mun de bɛ fɔ ko a bɛ ko manda de dira a ma an b'a f'o de ma ko lɔkela walima jɔcila i jɔra ci dɔ kɛli de la ɔ a bɛ jɔn de ka ci la mirindi de don ɔ ni mirindi y'a ye k'a fɔ k'ale de y'a kɛbaga walima ale de ka ɲi ka maaya in doni ta n'o ye jamana ka souveraineté ye mm. o b'a jira k'a fɔ ko mirindi ma maaya in faamu wa ale ma mɔlɔn dɔn maaya la ale ma valeur ye maaya la mm, mm. ɔ o sugu tɛ bɔ tɛnɛn na ka tarata sɔrɔ bon maaya doni foroba doni ne don mhm. ni mɔgɔ damadɔ ko k'u b'a ta siga t'a la o kan bɛ kari o la an k'a dɔn k'a fɔ mhm. ko ni jamana kɛra mun ye anw y'a kɛ mun ye a bɛ k'o de ɔ dɔw t'a k'o ye ayi ala t'a k'o ye ayi fɛn wɛrɛ t'a k'o ye mhm. baara ni dɔja kɔ o ka mhm. kɛ lɔni kan mhm. o de kama a bɛ f'an bolo ko lɔni de ye se ye k'o tɛ sɔrɔ ni hakili sebaga tɛ wa ko lɔni kɔfile de woro ke ɔ gansan tɛ kuma bɛɛ an b'an ka donsow bolo kɔrɔta ɔ bawo jamana yɛrɛ mun ɲini an fɛ dɛ dɔfɔ yɛrɛ n'o histoire bɛ mun ɲini an fɛ dɛ donsow y'o de kɛ ɔ olu m'u jɔ ko f'u ka sara de walasa u ka nin baara kɛ olu m'u jɔ f'u ka tɔgɔ duman de sɔrɔ walasa u ka nin baara kɛ olu m'u jɔ ko fo dɛmɛ dɔ de ka d'u ma walasa u ka nin baara kɛ olu y'a ye de k'a fɔ ko nin y'u ka kɛta ye ɔ ko cɛ bɔ dan ye yɛrɛ bɔ ye ɔ wa kari dan ye di dan ye yɛrɛ di de ɔ wa an ka donso minnu y'o kɛ k'a yira k'a fɔ k'olu bɛ yilimasiri bɔ an bɛɛ ye n'o ye référence ye o la k'a yira an ka donsow la ee siga t'a la ko janbe b'u kun na n'o ye couronne ye k'a fɔ an ka nantigiw ye ee siga t'a la ko an ka a waa ma ɔ ko dɔfɔ ka juru de bɛ an bɛɛ an kelen kelenna la n'o ye histoire ye wa an k'a dɔn k'a fɔ ko bɔnsɔn ka juru b'an na wa an bɛnbaw olu ka ɲi ka mun kɛ k'u bila an ye u y'o kɛ ɔ a tora an yɛrɛ fana ka dɔ kɛ k'a bila an bɔnsɔnw ye u k'a dɔn k'u fana nana dɔw kɔ o la an k'a dɔn k'a fɔ ko maaya tɛ fɛn tɔnɔmadata ye ɔ ko jamana ka kanabila tɛ fɛn tɛrɛmɛta ye wa fɛn tilata tɛ denyɛrɛlaya tɛ tila ɔ kanabila de ye liberté denyɛrɛlaya de ye indépendance ye o la karamɔgɔ ɔ an ka bi kumada ɔ hali bi derinako nafantan kelen in ne don ɔ derinako nafantan in ɔ kun wɛrɛ t'a la ɔ f'an k'a ye dɔrɔn de k'a fɔ mɔgɔ bɛ ko o ko kɛ ɔ f'i k'a jateminɛ a ko kɔfile jumɛn ça veut dire a conséquence a kɛlen kɔ a bɛ mun de di dɛ ɔ n'o kɛra nɔ ɲuman ye i b'a dɔn k'i ka ɲi ka dɔ fara i ka kɛta o kan o sira fɛ n'o ma kɛ nɔ ɲuman ye o b'a jira k'a fɔ i ka ɲi k'o dandan k'o furakɛ fo cogo wɛrɛ la i k'o bila mɛ anw de ko k'an b'an fasa fɛn ma fɛn min tɔnɔ foyi foyi tɛ an kan wa k'an t'a bila fana wa ko fo an k'an an baden bɛɛ don o da fɛ jagoya o la ka bɛɛ to jugusagoya in kɔnɔ ɔ anw de ko ko jugusagoya ni minnu bɛ to a kɔnɔ i bɛ to a kɔnɔ anw tɛ to a kɔnɔ fiyewu wa an bɛ jamana in bɔ a kɔnɔ wa an bɛ golofinna bɔ a kɔnɔ fana o la kumada ye derinna ko nafantan ye eh, an y'a fɔ faransi kan na ko la religion dit révélée ne nous habitue qu'à faire des choses inutiles et distrayant ɔ bi ta kumada bɛ mun kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la derinna ko nafantan mun kan o ye jaga de ye walima dɔgɔtɔya lajankoli l'aumône ou la promotion de la pauvreté bon jaga ko in diinɛ ninnu kɔnɔ sama diinɛ ninnu kɔnɔ a bɛ mun nɔfɛ o ye fantanya de fo fantanya de ka kɛ yen walasa jaga ko ka kɛ yen o b'a jira k'a fɔ ko laɲini min bɛ diinɛ ninnu la dɔrɔn o ye k'an to fantanya de kɔnɔ kadaw a bɛ fɔ min ma ko l'appauvrissement systémique k'an bulon kɔnɔ ɔ o la kumada bɛ o de kan bi jaga walima fɔcogo la fantanya walima dɔgɔtɔya mhm. ayiwa karamɔgɔ yanni an ka don o kɔnɔ mhm. an laada ye n'an ye jamana yɛrɛ lihala la kunnafoni minnu bɛ yen jamana mhm. kɔnɔ i n'a fɔ an b'a kalama k'a fɔ jamanaden o jamanaden ni kunnafoni tɛ ale bolo ɲɛnamaya kan k'a fɔ o ye jamanaden ye min bɛ ka baara kɛ dɔ ka tɔnɔ kɔnɔ a bɛ komi eh, ni mɔgɔ min ye jɛgɛ marayɔrɔ dilan mhm. ka jɛgɛw kɛ yen ɲɔ mhm. buw bɛ di u ma mhm. sogow bɛ di u ma fɛnw bɛ di u ma ɔ jɛgɛ ka bonya n'a ka fɛn bɛɛ a b'a ko o ye dɔ de ta tɔnɔ ye ale de b'a feere ale de b'a a dun ɲɔni a ma dabɔ jɛgɛ yɛrɛ ka nafa kama siga t'o la o kama sa karamɔgɔ kuma dɔ yangara an ka jamana kɔnɔ a tɛ bi kuma jan ɔ an tilala ka na a kuma ye an ka wasabulon kɔnɔ ko ka kɛɲɛ ni an ka jamana kalata tɔn ye tɔn minnu bɛ yen ko organe unique ɔ o sen dɔw don a kuma basanen don ɔ nka tayɔrɔ bɛ kuma ninnu na a mɛnna a mɛnna karamɔgɔ dɔw b'a fɔ k'a fɔ ko eh, olu b'a fɛ kiri ka tigɛ mali kɔnɔ mhm. ni kuranɛ de ye mhm. ko nka o kiri tigɛ cogo olu kan bɛ jumɛn de ma mhm. ko ni jamanaden min ye silamɛ ko k'a sɛbɛn o ka karidante kɔnɔ ko silamɛ ko silamɛ ni min ye chrétien ko k'a sɛbɛn o ka karidante kɔnɔ ko chrétien ɔ anw minnu bɛ faso ni bulonda sira kan ko k'a sɛbɛn kan ko kamiti kamiti ɔ k'a sɔrɔ a bɛ k'o ɲini ko nɔ k'ale ta tɛ ko fo jamanaden tɔw ka karaba ko nka k'ale b'a fɛ a ka kɛ tan de ko wa k'o de don ɔ nka a o kɔfili ye jumɛn in ye jamana yɛrɛ ma o kɔfili ye jumɛn ye jamanadenw ma an kana ɲinɛ k'a fɔ an fa amadu jikɔrɔni sunkun mari ka a sɔlɔmin fara sɔlɔmin jansantaw kan olu ye jamana in bɔ marabagajuguw bolo ani binkannikɛla juguw bolo n'o ye tubabu ye ɔ ko ka sɔrɔ jaja an ka madɔni panparan n'o ye an ka karidante ye n'an ka fɛnw ye mun sɛbɛnw ye a tun bɛ sɛbɛn a kɔnɔ de ko malika bɔbɔ malika sinɛfɔ malika miyanka malika tan tan tan o yɔrɔ jamana in sigikan sariya sunba yɛrɛ de bɛ o kɛlɛ ka bɔ yen nɔ n'o ye sigikan sariya sunba filanan fo ka se sabanan ma ani naaninan ma la k'a fɔ ko maliden ka malidenya a tɛ lakodɔn n'i ka kan ye a tɛ dɔn n'i ka siya ye a tɛ dɔn n'i ka diinɛ ye a tɛ dɔn ni i ka bɔyɔrɔ ye a tɛ dɔn ni i ka danbe ye i bɛ dɔn dɔrɔn i ye maliden de ye bɛɛ de ye maliden ye danfara tɛ yen ɔ o kɛra kun jumɛn in kama siya woloma ani diinɛko kɛlɛw olu bɛ se ka o bali cogo min mm-hmm. sariya in ma ta kunfɛ sariya ɲɛnama de don mm-hmm. ɔ ni a tilala ka na ye tuguni ko anw ka eh, jamana kɔnɔ mm-hmm. ko ni mɔgɔ min bɛ kɛ kantigi ye ɔ ko o k'i kale ni min ye kuranɛ ni min ye dalen bɛ kuranɛ na k'o k'i kale kuranɛ na o tɛ silamɛ ye sa ɔ ni min dalen bɛ bibulu la k'o k'i kale bibulu la o tɛ kerecɛnya ko ye sa ni min dalen bɛ faso ni bulonda la k'o k'i kale a ka jo la a ka jo la ɔ an ka kɛ ten sa o tuma e bɛn'i kale i ka jo la bibulutigi ni kuranɛtigi minnu bɛ yen nin nɔ mm-hmm. n'olu ye jamanadenw ye mm-hmm. ɔ olu ka dannaya yɔrɔ jumɛn bɛ e ka jo kan sisan mm-hmm. ou bien e bɛna jamana mara jotigiw de ye ya ɔ o de y'a kabakoma yɔrɔ ye ɔ n'i tilala ka na tuguni o dakun tɔw fana na o kelen de don donc a bɛna kɛ mun ye mun de ɲinitɔla de don jadisiw bɛ fɛn min ɲinina k'o d'u ma politiquement o ye jumɛn ye silamɛw ka candidat chrétienw ka candidat josɔnnaw ka candidat o kɔni o ye maliko bannen pewu mais n'i ye kuma in fɔcogo cɛɲumannin ye i b'a ye ko ni n'i y'i kal'a la n'i ye jamana janfa ko kuranɛ b'i ta tiɲɛ ah, e ka nin kuma cɛɲumannin lajɛ sa mɔgɔw yɛrɛ bɛ da la ko kuranɛ ko n'i ye i kale o la mhm. k'o b'i ta tiɲɛ quoi mɔgɔw bɛ da o la ah, bon o ye kabako kuma dan ye ah, i b'a dɔn karamɔgɔ de kama i tɛ se ka kɛ nin diinɛ ninnu kan k'i tɛ kɛ ɲabaga tiɲɛ ye quoi siga foyi t'a la mɔgɔ o mɔgɔ ko a b'a ɲɛ fɛ k'o tigi de yɔrɔ tiɲɛ ɔ cogo di a bɛ k'a fɔ ko jamana min kunkan ye ko e, miiridi kelen ɔ nata kelen ɔ ŋaniya kelen maliden fasari ɔ o la b'a jira de k'a fɔ ko mɔgɔ t'i lakodɔn Mhm. i ka si fɛ bawo an bɛɛ de ye si kelen bawo an bɛɛ ye bɔsun kelen fɔcogo wɛrɛ la diɲɛ bɛɛ ye farafin ni farafin bɔnsɔn de ɔ o wagati kelen na mhm. jɔyɔrɔ tɛ d'e ma ɔ ko i bɛ nin tagabolo in kan nka jɔyɔrɔ bɛɛ bɛ di mɔgɔ ma de ko i ye malika ye wa i bɛ se nin ko kɔrɔ i ni nin ka kan i b'a fɔ an y'a fɔ cogoya min na jɔncila de don c'est-à-dire lɔnkɛla de bɛ d'e ma e bɛ jɔ ci de la o la i bɛ jɔ fɛn na a i cibagaw dalen don a la k'a fɔ i bɛ se ka mun kɛ o la n'a yera k'a fɔ dɔrɔn k'a compétence bɛ e la mhm. k'i bɛ s'a ko kɔrɔ mhm. e bɛ se k'a k'a kɛcogoya la mhm. ɔ i ye malika ye ɔ a bɛ d'i ma o kama ɔ n'a nana ye k'a fɔ ko ka critère wɛrɛw défini ɔ o critère bɛ kɛ critère de divergence de c'est-à-dire fɔɲɔgɔnkɔ farafarali critère de don i y'a fɔ cogoya min na so kɔnɔ kɛlɛ suman danni de filɛ nin ye yɔrɔ rwanda ni burundi donna fɛn min kɔnɔ a daminɛna nin daminɛ cogo de la bon o nana mun de kɛ mhm. n'i nana la psychologie du génocide ni i ye ɲɛfɔli kɛ c'est-à-dire silasa yɛrɛ nidɔlɔndɔya c'est-à-dire silasa miiriya bɛ labɛn cogoya min na rwanda burundi ta labɛnna tan de mhm. e bɔ alimanw de yɔrɔ e, u kɛlen ka farafinna boso ni ɲɔgɔn cɛ

ko tutsi ninnu komi olu ye mɔgɔ janw ye k'olu ye aliman finmanw de ɔ ko e, tutsi ninnu olu ka fisa n'olu ye parce que olu ka jan quoi aliman farafin ye olu ye olu ka fisa ni bɛɛ ye ka sɔrɔ olu de ka dɔgɔ ɔ tutsiw olu minnu ka ca olu bɛ tugu e, hutuw la

marali latagamana o de kan tutsi numéro 1 hutu numéro 2 et twa walima batwa n'o ye pygmée ninnu ye numéro 3 donc olu ye dernier ye quoi bon o de kɔfili nana kɛ belgique fana guerre mondiale kɔfɛ et allemand kɛlen ka première guerre mondiale perdu ɔ u ka jaba eh, entre temps mandat dira faransi eh, eh, belgiw de ma mhm. ko olu ka yɔrɔ in mara mhm. ɔ sdn y'o de kɛ mhm. ɔ o nana laban yɔrɔ min na o nana laban mun na o de ye k'a fɔ u labanna ka malɔni panparan yɛrɛ de bɔ n'o ye karante yɛrɛ ye carte d'identité ka aleman k'o miirina in ka ji da o sɛnɛ kan mhm. bawo olu y'a ye k'a fɔ ko ninnu mara cogo ɲuman dɔw ye mhm. bawo ni i sera k'o farali sumansi dan mhm. u tɛna tila o ɲɔgɔn faga la ka ko wɛrɛ kɛ ɔ donc a ta yɔrɔ de kun wɛrɛw b'a la nka a ta yɔrɔ de a sumansi danna nin dancogoya de la alemanw fɛ vers la fin du 19e siècle ɔ donc an ka malikaw walima malika dɔw walima diinɛ ɲɛmɔgɔ dɔw mhm. laɲini ye o kelen in de ye sisan mhm. ka jamana tɔnboya mhm. i b'a fɔ libi kɛra cogoya min na i b'a fɔ somali kɛra cogoya min na k'a kɛ puntland ni somaliland ni mogadisho kirikarakiri ye donc seigneur de guerrew de bɛna caya jamanaw kɔnɔ aw n'aw ta anw n'anw ta donc k'a to mali kɔrɔ c'est à dire a bɛ fɔ de dɔfɔ kɔnɔ ko mali tun bɛ yen i b'a dɔn karamɔgɔ karamɔgɔ i b'a dɔn u b'u dalaminɛ kala kɛ min ya mhm. ko ameriki mhm. ko mɔgɔ b'i kale bibulu la yen mhm. yan fɛ mɔgɔ tɛ kɛ yan n'i m'i kale nin na aw bɛ tubabu tubabu jamana jumɛn bɛ yen min m'a dama bibulu dilan ka bɛn a ka jamana sigikan ma o jumɛn bɛ yen En tout cas o yɛrɛ de ye kabako kuma ye bawo n ko olu tigɛra Bible ko de la ka o ko ɲin b'u ka sɛbɛ ko bɛɛ lajɛlen na k'o kɛ dunduguma ko ye ɔ n'o tɛ diinɛ ko tun ye foroba ko de olu bolo jamana tun bɛ mara o de kan nka lɔnniya wuyankili de kɛra fɔ cogoya dɔ la lɔnko wuyankili révolution scientifique de kɛra c'est à dire ka olu k'a ye k'a fɔ nin i bɛ nin ye jugusagoya de ye donc k'u yɛrɛ bɔ e, o diinɛ ɲɛmɔgɔ ninnu bolo k'a to lɔnni yɛrɛ ma mm. u mana ye k'a fɔ ko mun ye kɛta ye k'o kɛ o de y'a to lɔnko ye fanga sɔrɔ olu fɛ n'o ye siyansi ye o de y'a to mm-hmm. ɔ olu sera ka ko sɛbɛ dɔw kɛ mm-hmm. ɔ hali n'a sɔrɔ u y'a kɛ binkanni fana kan mm-hmm. ɔ u bɔra dibidoya kɔnɔ u bolo mun ka ɲi mhm. ɔ k'o ɲɛsin o ma an bɛ min fɔ dɔrɔn an ka jamana eh, politiki mɔgɔw ni a marabagaw ye mhm. u kana n'a fɔ u bɛ jamana ko jamana mhm. jɔ ni tagabolo dɔ jansani miirina ye k'o dabila maliden bɛɛ fasari ye kelen de ye donc u ka maliden bɛɛ minɛ o minɛ cogo o miirina ɲuman min bɛ se k'a to mara bɛ se ka kɛ n'i y'a mɛn jamana an kura de n'an ma ku dɔrɔn jamana tɛ yen jamana min ni nin n'a ɲɔgɔnna miirina jugu danna fo mɔgɔw bɛ da la de ko n'i y'i kale kuranɛ na ko kuranɛ b'i ta tiɲɛ o tuma aw ɲɛ tɛ kuranɛtigiw ni

ɛɛ siga t'a la ɔ ko fabaden minnu wulilen don sisan patiriyɔti minnu wulilen don sisan ee olu ta tɛ wuyankili dɔrɔn ye ko olu ta ye wurunbali de ye wuyankili de ye revolution ye ayiwa ɔ olu ta ye wuyankili wurunbalilama de don o b'a jira k'a fɔ ko jamana in tɛ kɛ ɲabagaciyɛn si sago ye jamana in tɛ kɛ a cibaga si sago ye jamana in tɛ k'a jugu si sago ye tuguni awɔ o la k'an ka wa ma ayiwa o la an bɛ segin an ka kuma da kɔnɔ n'o de ye jaka ye ɔ n'i y'a mɛn jaka ɔ ko k'a bɔ ɔ k'a bɔ ɔ diyɔrɔ seegin ɲɔgɔn na u y'o kɛ jaga la awɔ u ye diyɔrɔ seegin ɲɔgɔn na kɛ jaga la ɔ u bɛ mun de yira an na filozofi min bɛ a la ko a bɛ kɛ sabu ye ko ka fantanya ban ko ka fantanya kɛlɛ mhm. ko ka wuruki kɛ ko ka développement kɛ mhm. ɔ d'abord n'a ma ɲɛ ko a bɛ kɛ ko ka fɛn dɔ de ban mhm. fo fɛn in de ka ye o de ye fantan ye pour que jaga ka se ka bɔ eh, fo fantan ka kɛ ɔ nka fantan dɔrɔn tɛ bari jaga a taayɔrɔ la a bɛ di jɔn ma i m'a ye pour que jɔnya ka ye nin nɔ wa jɔn min don jɔn min ye silamɛ ye i y'a faamu jaga a bɛ di tagamaden ma ɔ tagamaden min ni a dɛsɛra silamɛ don i y'a faamu jaga a bɛ di jaga yɛrɛ baarakɛlaw ma mm-hmm. i y'a faamuya ni jaga baarakɛla min ni jaga ka kan ah. jaga bɛ di o ma donc o tɛ k'a suma k'a k'i yɛrɛ kun ye sa ayi ale n'a ka kan de ye o aa ah, basi tɛ an ka taa ɲɛfɛ ɔ oh, jaga mm-hmm. a bɛ di ɛɛ eh, eh, diinɛ i n'a fɔ ka diinɛ a bɛna diinɛ a bɛna diinɛ yɛrɛ de ka beitil mali kɔnɔ a bɛ di mɔgɔw ma n'u y'a ye mɔgɔ minnu ka limaniya sabatilen tɛ silamɛya kɔnɔ kosɛbɛ k'olu nɛgɛn ayi k'a d'u ma pour que u ka u yɛrɛ di ani awɔ ani e wɛrɛ ka fɔli la ko kafiri min k'a lanata silamɛya la hmm. jaka bɛ se ka taa nin taayɔrɔ damadɔ ninnu de la hmm. mais base yɛrɛ ye min ye fɔlɔ hmm. fo fantan de ka ye yen siga kɔni t'o la fo fantan de ka ye o de kama an ye kun tɔgɔ kɛ ko l'aumône ou la promotion de la pauvreté awɔ ɔ o la ɛɛ n'a dikun de ye ko ka fantanya kɛlɛ mhm. ɔ tiɲɛ yɛrɛ la a tɛ se ka ɲɛ fo fantan de ka ye nin nɔ siga kɔni t'o la ɔ o la mun na dali cogoya ni fɛn bɛɛ la mhm. a bɛ se ka ye cogo di ko fantanya bɛ yen cogoya jumɛn miiri yɛrɛ miiri jumɛn yɛrɛ bɛ se ka na n'a ye ko fantanya bɛ yen sunkun kɔni tɛ fantan lakodɔn mhm. ɔ n'i ye jateminɛ kɛ Ee n'i ye sunkun mafilɛ nature de ye sunkun ye. Unhun. Ɔ i bɛna ye k'a fɔ ko i bɛ fɛn fɛn wele ko nafolo. Unhun. Mɔgɔ de y'a bɛɛ kɛ nafolo ye. Siga foyi t'a la. Wa mɔgɔ de b'a bɛɛ lawolo c'est à dire ka richesse créer. Awɔ. Ɔ n'a fɔra ko ka ee mɔgɔ de ka ɲi ka fɛn min ee lawolo. Unhun. Ka fɛn min produit. Unhun. Ka fɛn min créer. Unhun. Ɔ n'a fɔra ko ee o bɛna tila k'a kɛ de ko fo e, dɔ de sen ka b'o la mhm. ɔ i b'a ye a bɛ mɔgɔ dabaliban kosɛbɛ mhm. bawo e, jaga in ti mhm. dɔwɛrɛ ye c'est-à-dire ka dɔ sen bɔ e, nafolo richesse min kɛ ka créer yɔrɔ o ye foroba de ye bon an b'a richesse ninnu échange an ni ɲɔgɔn cɛ c'est-à-dire an b'a mafalen an ni ɲɔgɔn cɛ k'a tɔnɔbɔ a tɔnɔbɔ cogo la an ni ɲɔgɔn cɛ o la n'i y'a ye dɔrɔn ɔ ko dɔ bolobɔlen don a la pepewu mhm. ko fila mhm. jafobagatɔya mhm. n'o ye fugariya ye taayɔrɔ wɛrɛ dun t'o la lɔnni dɛsɛ kɔ walima dɔ de bɛ ka bin dɔ kan k'o ka niyɔrɔ walima o ka hakɛ kumaniya a kan donc o b'a yira k'a fɔ n'i y'a ye ko fantan bɛ yen dɔrɔn ko fila binkanni de bɛ yen walima kodɔnbaliya de bɛ yen wa o dun ko fila fana man jan ɲɔgɔn na bawo bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dafɛ o b'a yira de k'a fɔ ɔ diinɛ ninnu u kɛ ka jaga ko sinsin u kɛ ka fantanya sinsin kun wɛrɛ t'a la bon a sigilen don kodɔnbaliya ni binkanni de kan i n'a fɔ ka danfara ka mɔgɔw bila jigiya kɔnɔ c'est à dire ka danfara i n'a fɔ ka danfara i n'a fɔ jɔnya ni hɔrɔnya mhm. danfara min bɛ yen mhm. donc eh, fantanya fo jɔn ka kɛ pour que hɔrɔn ka kɛ fo eh. hɔrɔn ka kɛ pour que jɔn ka kɛ ɔ mhm. o fana kelen de don fo fantan ka ye setigi ka ye setigi ka ye donc o la setigi ka walima baana ka fantan bolo lasɔn

Heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu. Mhm. Kuma bɛ mun nɔfɛ? Mhm. Ɔ ko Jésus ko. Mhm. Ɔ ko wagati min na a ka kalandenw bɛ a dafɛ. Ɔ ko a wulila k'i jɔ kulu kan. Ɔ walima a wulila k'i jɔ tintin kan fɔ cogoya dɔ la. Ɔ k'a y'i kanabɔ. A y'i kanabɔ cogo di? Ɔ ko ee nisɔndiya bɛ dɔgɔtɔw ye nisɔndiya bɛ fantanw ye ɔ baw ɔ ko sini y'u ta ye walima ko ee sanw masaya y'u ta ye le royaume des cieux fɔ cogo wɛrɛ la ko arijinɛ y'u ta ye c'est comme si fantan ka fantanya ka kun a fɛ bon o bɛna sara i ye sara bonba de la ɔ saya kɔfɛ mhm. o kɔrɔ de n'i sara i bɛ don arijinɛ la donc ko i ka fantanya sarala i ye saraba la mhm. ɔ ko minnu tɔɲɔlen don mhm. ɔ ko u k'u nisɔndiya ɔ bawo ko ɔ u bɛna kunnayire ɔ ko minnu bolokolonyara c'est à dire minnu ye to kunfɔyɔrɔ tɛ minnu yɛrɛ la hali ma kɛ yɔrɔ tɛ minnu bolo c'est à dire hali siyɔrɔ tɛ minnu bolo k'u k'u nisɔndiya baw ko olu de bɛna dugu in dugukolo in ta tiɲɛ ɔ donc i y'a ye cogo di ɔ fan wɛrɛ fɛ a bɛna jira k'a fɔ ɔ ko baana c'est à dire waritigi nafolotigi ɔ k'o ka arijinɛ sɔrɔ de ka gɛlɛn ko i b'a fɔ ko ɲɔgɔmɛ ni a kɔ la doni bɔli

ka f'u ye ko a ye ni sara n'u ye k'u ye plutôt mm-hmm. ka f'u ye ko u ka ni ni lafari ninnu c'est à dire ni bibulu versets bibliques ninnu k'u ka to ka ni nin fɔ kɔngokaw ye mm-hmm. k'u k'a dɔn k'a fɔ k'u tɛna taa kɔngokaw dege ala ko la dɛ baw ko u b'o dɔn mm-hmm. k'u tɛna t'u dogo u dege jogo bɛrɛ la baw k'u b'o dɔn k'an kana na ɲɔgɔn nɛgɛ k'u b'o dɔn k'aw bɛ taa de walasa ka baara lanɔgɔya anw bolo an b'a fɛ ka bin mɔgɔw kan dɛ k'aw taakun de ka t'u yili lasinɔgɔ k'u hakili lasinɔgɔ o binkanni ka kun u fɛ donc binkanni sinsinni kuma don o de kama an y'a fɔ fantanyako kuma in ko fila dɔrɔn don kodɔnbaliya binkanni ale fana sigilen don ale bɛ fantanya bɛ komi kankɛya kɔfi sisan kɔfi de ye fantanya ye n'o tɛ sunkun tɛ natan ayi i b'a fɔ kunfin tɛ cogoya na c'est à dire kodɔnbali tɛ cogoya min na i n'a fɔ u b'a jira k'a fɔ mɔgɔw ye mɔgɔw ka se ka jɛn n'a ye ko ala de ye a kɛ ka dɔ kɛ fantan ye ko ka dɔ kɛ baana ye ko ala de y'o kɛ o ala ka sisan fantanya ni faamaya mhm. a k'a dɔn k'a fɔ o bɛɛ sirilen bɛ nafolo ko min na mhm. o nafolo bɛ ɲini ka don fɛn o fɛn da fɛ mhm. ɔ ala ye e kɛ fantan ye ka nin kɛ faama ye ɔ ale bɛ faamaya in jabɔ ni fɛn o fɛn ye o bɛɛ bɛ e la o bɛɛ bɛ nin na ɔ bɔn sisan danfara jumɛn de bɛ yen nin nɔ ni psychologiquement tɛ k'a don mɔgɔw kunkolo la u ka mhm. jɛn n'a ye mhm. pour que kankɛya min bɛ yen nɔ n'o ye laɲini ye de ye mhm. kuma bɛɛ bɛ kankɛya ko in de nɔfɛ bon n'a y'a n'i y'a mɛn ko kodɔnbaliya n'i y'a mɛn ko binkanni eh, kankɛya dɔ de bɛ sinsin o kan n'o ye système ye ɔ bɔn système dun bi a yɛrɛ labalo k'a yɛrɛ lakana o kɔrɔ de système cogoya ye mun ye système de bɛ kɛta bɛɛ fondo ci ka ko bɛɛ dannatigɛ fana c'est-à-dire ka kɛta bɛɛ sira bɔ quoi c'est-à-dire e bɛ ko dɔ kɛ tant que i bɛ k'a kɛ kankɛya in de kɔnɔ système in de kɔnɔ système in de b'a tɔnɔ bɔ ɔ a b'i b'a fɔ o kɛlen don ka mun kɛ anw na

u bɛ tila ka musakanin dɔw labɛn ka n'o juru don an na ko dɛmɛ ka sɔrɔ o fana ye juru de ye tuguni ɔ o juru fana bɛ donkun de ye pour que k'an tɔ tintin wurukibaliya in c'est-à-dire dɔgɔtɔya in de kɔnɔ kɔrɔ t'o dɛ sous-développement k'an tɔ tintin o de kɔnɔ donc faransi ka aide publique au développement a kun y'o de ye ko wurukili foroba dɛmɛ mhm. fmi ni banque mondiale ka programme d'ajustement structurel mhm. a ma sigi dɔwɛrɛ kan o kɔ donc i b'a dɔn a bɛɛ ye mariyali miirina kelen de ye mhm. n'o ye sama diinɛ ninnu a fɔ diinɛ ninnu ma ko religions dites révélées ɔ o miirina kelen in de don donc ni mɔgɔ min y'a ka jaga di e ma ɔ o tigi faut que sa sa e ye o ka dugumamɔgɔ de ye e y'o ka dugumamɔgɔ de ye donc toujours jɔnya i b'a ye ko diinɛ ninnu bɛ mɔgɔ labɛn ka bɛn ni jɔnya mhm. lakolokololi de ye mhm. ɔ o la mhm. eh, o la n'an taara an bɛnbaw ka kurundu kɔnɔ ɔ ka jira k'a fɔ ko eh, siga t'a la an y'o de fɔ ko an tɛ nkalon da an bɛnbaw la dɛ ayi olu de ko a ma ko yeko ye fɔko ban olu de ko a ma ko kɛ mɛnɛnɛ ka fisa ni fɔ mɛnɛnɛ ye yanni k'i a fɔ k'a jɛ i yɛrɛ la ne de ye nin kɛ ne de ye nin y'a ye mhm. e k'a kɛ ban n'i y'a kɛ a bɛ fɔ a bɛ lakale fana mhm. olu de y'a fɔ fana ko yanni k'i si jɛ yira k'i k'i nɔ jɛ yira mhm. o bɛɛ kun ye jumɛn ka baara ni jɔja fanga don ka sɛbɛya fanga don

ko je respecte la propriété d'autrui ye o kɔrɔ de n bɛ mɔgɔ wɛrɛ taya mabonya mhm. o b'a yira de k'a fɔ n tɛ kɛ binkanina ye quoi mhm. n'i ma kɛ binkanina o kɔrɔ b'a yira k'a fɔ i b'i jɔ i yɛrɛ la n'i jɔ i yɛrɛ la i bɛ baara de kɛ o mhm. baara dun tɛ kɛ lɔnni kɔ donc i bɛ lɔnni ɲini o bɛ tila ka jumɛn de fɔ tuguni u b'a fɔ de ɔ ko j'affirme que toute vie est sacrée ko n bɛ hatɛya k'a fɔ ko nima bɛɛ ye maguliya ta ɔ yɔrɔ a tɛ tɛmɛ nin kan nima bɛɛ ye maguliya ta bɛɛ ni bonya nima bɛɛ ni bonya hoki de ka kan o b'a jira de k'a fɔ ɔ e ti so de kan ka bi fantanya ko kuma kɔni t'a la fantanya ko kuma kɔni yɔrɔ fantanya tɛ bonya ye o tɛ bonya ye ɔ a dun fɔra an bɛnbaw de bolo ko bɛɛ de ni bonya ka kan wa bonya sanfɛ bonya yɛrɛ ko ko giliya giliya dama tɛ dɛ ko maguliya ɔ o tilala k'a fɔ cogo di ɔ ko je vis dans la vérité i y'a ye cogo di ko n bɛ balo tiɲɛ de kan ɔ yɔrɔ i tɛ se ka balo tiɲɛ kan n'i ma jɔ i yɛrɛ la dɛ ɔ i tɛ se ka balo tiɲɛ kan baara ni sɛbɛya kɔ o de kama manden kunkan b'a f'i ye ɔ ko eh, ko ka lɔnni ka baara ka tilen i y'a ye ko savoir travail et probité ɔ matigɛ kurundu bi naani ni fila bi naani ni kelennan bɛna mun fɔ an ye ko j'avance à travers mes propres capacités ko n bɛ wuruki n yɛrɛ ka senkolaya de siga foyi t'a la o yɔrɔ la nin yɔrɔ in na an b'an bɛnbakɛ sumaworo kante soso nanke siga foyi t'a la bɛɛ dɔ fɔ ye tiɲɛ di nin cɛba in ma ɔ bɔn a fɔra ten ko nkalon b'a don ɲa nk'a t'a dugujɛ ɲa ɔ siga t'a la sumaworo ka tiɲɛ ee an b'o dɔ kɛnɛ de kan bi ɔ ale de ko ko jɔnya ye mɔgɔ fila latiɲɛ ale de ko ko mirindi tɛ wuruki baara ni jɔda ni sɛbɛya kɔ ɔ ko mirindi tɛ wuruki lakolokololi yɛrɛ yɛrɛ kɔ mirindi k'a ka jogo don k'a lalɔni k'a bila a ɲɛli ko de sira kan o kɔfili bɛ kɛ wuruki de o la o sumaworo kante soso nanke ɔ ka tasibila kɛ ka taa soso faamaw bɛɛ ye e siga t'a la olu kɛra sini la ni siniɲɛsigibagaw de olu ni dɔgɔkɛla ninnu tɛ kelen ye dɛ ayiwa o la o b'an bila ka taa kɛnɛma mɔgɔw fan fɛ ɔ nka yann'an ka taa yen ɔ an bɛ k'a fɔ bɛnbaw ka kurundu ninnu tɛ ɲɔgɔn majɛ fiyewu siga t'o la hali n'o y'a sɔrɔ kurukanfuga y'a sɔrɔ tɔ fosi tɛ anw ka somɔgɔya la bilen siga t'o la ɔ nka o sariya kurundu sen bi duuru ni saba ka taa wolonwula la ɔ o de ye ko baara dɔja ani jafolenya kɛlɛ ɔ n'i donna o baara dɔja kɔnɔ ani mhm. jakulenya kɛlɛ kɔnɔ baara ka eh, baara fanga don mhm. ka fugariya kɛlɛ mhm. ɔ olu y'o o de kɛ ɔ olu ma a ɲini ko dɔ ye eh, u tun tɛ fantanya yɛrɛ dɔn quoi fantanya pilasi yɛrɛ tun tɛ anw ka ɲɛnamaya kɔnɔ bari anw ka ɲɛnamaya ye dɛlakaya de ye siga t'o la ɔ nka dɔ ka kɛ dugumamɔgɔ ye dɔ ka kɛ sanfɛmɔgɔ ye o tɛ yen nka i b'a dɔn bɛnba ninnu ko cogo di kurundu daminɛ na ko ka lɔyɔrɔw ladan ko ka bɛn danbew sinfonya ma ɔ danbe tɛ dɔwɛrɛ ye i ka kɛta n'i ka sekoya n'i ka kusanya ɔ o i tɛ kabila si ye yan nɔ i tɛ bulonda si ye yan ko k'a fɔ ko lɔnko dɔ kalifalen tɛ olu ma mhm. wa u bɛ se o de la mhm. wa olu jɔlen don ni dugu ye o de la mhm. donc i b'a ye k'a fɔ bulonda foyi tun tɛ yan nɔ n'an ka maaya tun sɛmɛnen tɛ a la siga t'o la don wɛrɛ an bɛ o la an bɛ taa kɛnɛma mɔgɔw fan fɛ e siga t'a la ko nin kumada ye kumada kalan kɛ mun ka ɲi ka kɔnɔ kunba dun sadiri mun ka ɲi ka

to ka lamɛn ahan ayiwa ayiwa an karamɔgɔ ayiwa ee alo an tulo b'i la i ye émission lamɛn yan ɔ i ye bi kumada kun ye jumɛn ye A bon bi kumada tun bɛ ka kuma kɔrɔlen caman kan kɔrɔlen caman i n'a fɔ jumɛn bon histoire minnu tɛmɛna a tun bɛ ka kuma o caman kan Jésus-Christ ta b'a la wala ne yɛrɛ min faamuya la o n'a ɲɔgɔnw don quoi mais kɔmi aw yɛrɛ hakilina la kɔmi aw ka mɔgɔ ninnu ne b'aw dɔn e tɛ silamɛ aw yɛrɛ bolo silamɛya tiɲɛ don wa tiɲɛ tɛ ayiwa an karamɔgɔ karamɔgɔkɛ o kɔrɔ i ma bi kumada in lamɛn ayi bi ta tɛ o karamɔgɔ ɔ don wɛrɛ ni an kumana ee kumada min bɛ yen bi o de ye k'a fɔ ko silamɛya ni kerecɛnya ani yahudiyaya ɔ k'a bɛ fantanya de lakolokolo mɔgɔw la cogo di ɔ o ɲɛfɔli de kɛra an bolo ni e ma sɔn o ma e de bɛ na n'o dalilu ye sisan ayi ne taara ni fantanya ye kolokolo cogoya min na o ayi e ma émission lamɛn o o de y'a kɛ quoi. ne fana y'a ɲininka ko aw hakilina la o silamɛya tiɲɛ don. Mm-hmm. ayiwa ɔ oh, oh. ni mun bɛ fɛ ka weleli kɛ i bɛ lamɛnni kɛ kuma bɛ ka kɛ kumada mun kan ɔ i bɛ kuma o de kan mm-hmm. i bɛ fɛlɛlɛ kɛ n'o ye kɔmantɛri ye i bɛ se k'i ka makitili yɛrɛ kɛ kiritigi mm-hmm. n'i sɔnna a ma i sɔnna a ma kun mun kama i b'o fɔ ɔ n'i ma sɔn fana i bɛ na ni dalilu ye

a ko dɔ bɛ nɛgɛ la ayiwa an karamɔgɔ an tulo b'i la i bɛ bɔ mankan fan fɛ awɔ i b'i mabɔ mankanw na karamɔgɔ ne yɛrɛ mago bɛ aw la quoi ayiwa i bɛ kɛnɛ kɔnɔ I ye bi kumada lamɛn yan o kɔfɛ i b'an wele téléphone na ayiwa a tan kɛra an ka taa fɔlen i tarawele da bolo fɛn bɛɛ ko janfa

an bɛ nɛgɛjurutigiw ka waati la ni waati in na ayiwa ka d'an ye ni min donna i ka i ɲɛsin kuma da ma eh, ayiwa karamɔgɔ mhm. ayiwa aw ka émission nin ne y'a lamɛn wala n ye faamuya dɔ sɔrɔ a la mais dɔw bɛ yen n m'olu faamu quoi aw bɛ k'a fɔ ko diinɛ bɛ fugariya kolokolo n b'i ɲininka fɔlɔ yala i dalen b'a la ko diinɛ kɔnɔ ko ala ye dɔw da k'u kɛ fantan ye ka dɔw kɛ setigi ye wa o tɛ diinɛ ko ye ala yɛrɛ ka ala yɛrɛ ka tila cogo de ye o tɛ diinɛ kelen ye awɔ n lamɛn bani diinɛ tigi ye jɔn ye diinɛ tigi ye ala de ye ɔhɔn voilà donc ale yɛrɛ de ye dɔw da k'u kɛ fantan ye ka dɔw kɛ faama ye ɔ o la sisan ni dɔw dara k'u kɛ faama ye hmm. ka dɔw kɛ fantan ye o t'olu dakan de yan yɔrɔ ale k'an ka sa fantanya la ayi ala m'a fɔ k'an ka funaseya kɛ ɲɔgɔn ye wa ayi n lamɛn bani hmm. Ala m'a da k'a kɛ fantan ye ala ko ko ale tilali cogo min ka di ale ye n'an sa u a m'a da k'a kɛ fantan de ala ka fantan kɛ fantan ale waritigi kɛ waritigi o tiɲɛ ahɔn o kɔrɔ fantan ka kan ka to fantanya de la waritigi ka to waritigiya la ala de y'o fɔ e ye wa ala m'o kɛ yan ne ko bon ala ko k'an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ala m'o fɔ wa ayi sa ne dɛmɛni ko tɛ fɔlɔ an ka dɔ in ɲɛnabɔ ban nin tila cogo ala de b'a ka fɛn tila cogo dɔn sisan awɔ n y'a faamu yala ni ala ko k'e ka boli dɔrɔn ka boli boli k'an ka boli e bɛ mun na e bɛ se ka ala ɲininka ko mun na i ka ko n ka boli wa karamɔgɔkɛ ala ɲininka ko mun na k'i ka boli voilà ni ala min fɔ dɔrɔn mɔgɔ t'ala ɲinink'o la aa mɔgɔ t'a ɲinink'o la o de kama ne ko hmm. ale de ye fantanya kɛ yen ale de ye waritigiya kɛ yen donc e muruti kun sisan k'e tɛ jɛn n'o ye k'e bɛna ni sɔnsɔn wɛrɛ ee e m'a fɔ ko nɔ ko a bɛ dɛmɛ yan mɛ a mana fɔ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ cogo o cogo ale ma dɔ kɛ fantan ye ka dɔ kɛ waritigi ye kira yɛrɛ m'a fɔ ko ale bɛ ale ala deli fantanw ka alijinɛso la kira m'o fɔ a y'o kɔ tɛ fɔlɔ fantanya ye an k'o ɲɛnabɔ ban nin o tɛ danni cogoya ye o a ka tilen cogo di karamɔgɔkɛ o de ye tilenbaliya ye an y'o de fɔ kɛ an y'o de fɔ nka a y'o de kɛ a bɛ fantanya sinsin jɔn bɛ fantanya sinsin ala ala de bɛ fantanya sinsin an m'a fɔ k'o de y'a ka tilenbaliya ye a ko diinɛ de bɛ fantanya sinsin ɔ o tuma diinɛ ye jɔn ye ni ala tɛ ee ala ala yɛrɛ ko an ka ɲɛ ɲɔgɔn ma a ye diinɛ ko fɔ e ye wa ayiwa ala ko k'an ka ɲɛ ɲɔgɔn ma ahan a ye diinɛ dɔrɔn de fɔ e ye wa a y'o yɔrɔ f'e ye diinɛ de kɔnɔ ala ko ala ko an ka hinɛ ɲɔgɔn na awɔ o bɛɛ tɛ diinɛ de kɔnɔ a bagan n'i bɛn'a kan tigɛ muru da da i k'a kan tigɛ a ka lafiya a y'o ko tɛ sa ee bɛ mɛ ne ko a lamini ko ninnu dabila a ka nin dɔ nin dɔ baara ye dɛ awɔ sa a tɛ dɔ baara ayiwa ee an karamɔgɔ wɛrɛ bɛ ka sira ɲini ko a bɛ se ka don ayiwa an b'a fɔ karamɔgɔkɛ k'a bɛ se k'i labɛn ɔ ni kumaden in bɛna boloda tugun don min na ɔ a bɛ se ka weleli kɛ ɔ o la a bɛ se ka makitili kɛ ni dalu ye ɔ bɔn ale yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko ala de ye fantan kɛ fantan ye ɔ ko bɛɛ y'a ka latigɛ ye ɔ n'i y'o jira k'a fɔ n'a jirala o kuma kelen kɔnɔ k'a fɔ ko ala de ye fantanya sinsinbaga ye ɔ n'i ko ko nkalon bɛ ka da ala la n'i bɛ ala ka avokaya kɛ mhm. i b'o kɛ a lɔnni de kan dɛ ale bɛ fɛ ka fɛn fila de ɲagami ɲɔgɔn na mhm. c'est à dire k'a ko a ye dɔ kɛ fantan ye a y'a latigɛ ka dɔw kɛ fantan ye ɔ nka a tilala k'a fɔ tuguni k'an ka ɲɔgɔn dɛmɛ dɔnku o dɛmɛ in b'o fantanya wuli ka bɔ yen kuwa o kɔni ni wuli ka bɔ yen nɔ o kɔrɔ de ye sisan dɛmɛ wɛrɛ ti kɛ an tulo b'i la a a b'o kuma jɛngɛ ko min kan nin alo awɔ ko aw bɛ ka kuma jɛngɛ ko min kan nin mɔgɔ si mɔgɔ si ma da diɲɛ kɔnɔ ka na jagaminɛ kama mɔgɔ si ma da a bɛɛ ye mɔgɔw yɛrɛ ka ko labɛnnen de ahan a fosi a fosi a bɛ ka kɛ a bɛ ka kɛ tɔnɔ dɔ de kama a bɛ ka kɛ tɔnɔ dɔ de kama awɔ miirina min bɛ aw la o miirina kelen yɛrɛ de bɛ ne la ahan ne tun ye weleli kɛ ko la ko miirina dɔ bɛ ne fɛ ka fɔ mais an ma lamɛn quoi awɔ an bolo i tɛ kumada de kɔnɔ n'i bɛ kumada kɔnɔ an b'i to yen i bɛ kuma mɛ n'i tɛ kumada kɔnɔ kɔfɛ n'i bɛ fɛ ka miirina mun fɔ an ye komi wagati ka dɔgɔn i b'o fɔ an ye ɔhɔ sisan a bɛ ka kɛ mɔgɔw yɛrɛ de kama u bɛ mɔgɔw yɛrɛ de ka ko labɛnnen don wa. mɔgɔw ka ko labɛnnen de don sinon a ni ala ko tɛ kelen ye a ni foyi tɛ kelen ye. awɔ sisan u bɛ ka u bɛ ka nkalon de tigɛ u bɛ ka nkalon de tigɛ ka da danbaa la. ɔ o tuma jaga tilayɔrɔ seegin sisan. jaga in bɛ ka tila. tilayɔrɔ seegin min b'a la o. ka a tɔnɔ bɛɛ bɛ ka se arabu de ma quoi. o kisɛ arabu arabu ni tubabu u t'an ka hɛrɛ yɛrɛ de fɛ quoi. ayiwa an y'a faamu weleli diyara an ye. karamɔgɔ an bɛ sira tuma gunna kaban ɔ siɲɛ wɛrɛ. ɔ ni fɛlɛli min b'i bolo ɔ i bɛ se k'o kɛ ɔ o ni a dalilu o la ka welelikɛla bɛɛ fo ɔ minnu ma se ka sira sɔrɔ ka makotoli ɲini k'u fɛ ee siga t'a la ko laɲini ye nin de ɔ n'i sɔnna i sɔnna i sɔnkun ye mun ye ɔ n'i ma sɔn fana ɔ i bankun ye mun ye laɲini o de ye nka ka sɔn ten walima ka ban ten ee o ti kɔ tigɛ ko ye ɔ an y'o de fɔ ko an mɔgɔ ɲinina tɛ ko an yɛrɛ ɲinina de don o la a ka dɔn ka fɔ ko an laɲini de ye Eh, an bɛ lamɔlali min kɔnɔ mhm. ani an bɛ kɔrɔtɔ min kɔnɔ mhm. ɔ an bɛ se ka bɔ nin kɔnɔ cogoya min na o la k'an k'a wa ma ko yamandɔgɔ n'o tɛ i ka foyi t'a la eh, an karamɔgɔ eh, tuma guna an bɛ bɛɛ lajɛlen fo senkola minnu bɛ nin nɔ n'olu de sabu la eh, mɔgɔw kuma ka emisiyɔn lamɛn n'o de ye an karamɔgɔ daramani tangara ye fo ka taa se ne yɛrɛ burankɛ sɛk a kibaru i b'a kalama sɛk siribe ayiwa komi filako don eh, o la an bɛ maze cɛmusi makoni fo eh, olu minnu jurula mɔgɔw bɛ ka an lajɛ ka fa kɔkɛ kan k'a fɔ eh, mɔgɔw bɛɛ lajɛlen ko siɲɛ wɛrɛ an bɛna nin kumada in nɔna tugu kosɛbɛ ɔ k'a fɔ ko k'an bɛn kɛndɛlon wɛrɛ nin wagati kelen n'o de ye 18 heures 19 heures o la daramani i bɛ nɛgɛ kuru ko k'an bɛn kɛndɛlon wɛrɛ